danga de bɛ ba cɛmɔgɔ n'i bɛ ɲamɔgɔden ni diɲɛ kɔnɔ ba cɛmɔgɔ de don wala i ka ko cogoya ne ye o de ɲɛf'i ye n ko i ka tugu ne kɔ i ka kɛ ne diɲɛ fɛn ye i ka ne kanu sɔnkun kɔnɔ n'o kɛra i bɛ lafiya ne ka taa tugu manankolon kɔ ko kiribiti waa ngirigididi nin tɛ ko foyi kunna dugu in kɔnɔ eh, a ko woloden bɛɛ banna n'i kɛra ne fɛ hmm. i lafiyara eh, wala nin bon ni an ka eh, kaba tɔ ninnu ye kuwa hmm, i ma ye bɔn i ma nin kaba ye nin bɛ hmm. cogo min na n'i yɛrɛ i bɛ nin kaba ni yɛrɛ kɛcogo la bɔn e yɛrɛ bɛ ten de i y'a ye wa voilà a bɛ ten de kuwa ne sɔnna nin na i yɛrɛ ka fɛsin ka ɲi dɛ e ko nin bolo tubabu jamana ka kɛnɛ jan n bɛnkɛ den dɔ bɛ europe o ma o kɔni ne ka finiko a n'o taa ni musalaka jala jɛ kuma sanga ni waati a ni bɛ n kan walayi i yɛrɛ dun hali i yɛrɛ donfini n bɛna bɛɛ falen i y'a fɔ dɛ walayi n b'a bɛɛ falen dan na dɔrɔn e ko kiribiti kiribiti ma ɲɛnama ye wa aw bɛ cuta to la ka musomaninw e sɔnja fu u tɛna se ka wari duman e, a ko woloden bɛɛ banna koyi sisan kɔni e de ye ne ka sheri ye ee yɛlɛma i bɛ n fa i bɛ n mugu sa n y'a f'i ɲɛna cogo min na n'a ko kɛra ten nɔ ee i bɛ n fa ee ala Ko i fari ka magan i farikolo ka magan o maa ba ee ne lafira sisan n lafira muso la ne tun y'a fɔ de ne tɛ muso furu diɲɛ kɔnɔ ala ni sɔnja fɛ i y'a fɔ k'i bɛ ne k'i furumuso ye dɛ ne de y'a f'i ye n t'i sɔsɔ n tɛ nkalon tigi ye i y'a faamu o de kama ne yɛrɛ sɔnna dɛ n ye kiribiti to yen nɔ kiribiti to yen kiri kiribiti yɛrɛ tɔgɔ fɔ an ɲɛna mɔgɔ lankolon ayiwa baasi tɛ n y'a f'i la cogo min na

nkalon ma an bɛ ɲɔgɔn ye ka fɛrɛ ɲɔgɔn ma gundo dogolen ni gundo kɛnɛkanda an bɛ ɲɔgɔn ye k'ame ne ta wala bayi bayi bayi bayi la ilaha illallah ne dakamana den sa n tun ko n tɛ muso ko la tuguni nka ni ne bɛ to nin nɔfɛ

ee bizu bizu o tora ye ntɛnɛn na cɛ n jɔlen bɛ k'i kɔnɔ debi waati jumɛn i bɛ na i bɛ tila ka fun kɛ ka tɛmɛ n'i yɛrɛ o tuma mun de bɛ yen han yɔrɔ ni la i ka o sansi sugu na i y'o dabila ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ i sansigo mangi b'an na cɛ ne bɛ n ka mobili ni n ka moto bɛɛ jɔ ka tagama n sen na ka na n jɔ fo a ka kɔ in na epi i bɛ tila ka ne i bɛ tila ka fun kɛ k'i bɛ tɛmɛ o tɔ la mun de bɛ yen. i tilala. ne b'i yɛrɛ ɲininka o. ayi n bɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ i tilala. kiribiti i bɛ ka jama dɛ. kiribiti. wɛ. bi ta kɔ bi ta ɲɛ. awɔ. n kana n tɔgɔ mɛn i da kɔnɔ bilen. ɔ ko mun de bɛ yen sisan. e ni ne cɛ la. kanu mun b'an cɛ. awɔ. a banna pewu. i y'a mɛn wa. voilà o dɔrɔn de kun don n tɛ fɛ k'i y'an ka da la bilen.

Ah, a ko bɛrɛ filɛ sa ee cɛ cɛ ko bɛ cogo di walayi k'o tɛ cogo la i kɔntan don sɔgɔmada in na mɛ eh, kirimo ah. k'a bila n t'a bila ah. halisa a kalama de tɛ eh, ni ala cɛ e mɛ ee cɛ ba cɛ mɔgɔ kɛ a y'i ka cɛ ka fɛn in minɛ a la o i ko cogo di eh. cɛ ne kun b'a dɔn k'a laban ye o ye a kiribiti ka minɛ minɛ ee kiribiti man misɛn n ka cɛ n bɛna min f'i ɲɛna cɛkɔrɔba ninnu tɛ mɔgɔ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye dɛ aa bulɔku t'a la dɛ ee e fana n ka cɛ tasale t'a la o bɛ o bɛ o bɛ dɔgɔya o tɛ dɔgɔya koyi aa ko ni dɔ ka ba ma sa ko dɔ ka na tɛ diya o ye tiɲɛ ye dɛ

k'i disi da cɛkɔrɔbaw disi la n ka cɛ a bɛ fara fu e awɔ dɛ bɛɛ de bɛ se o kɔrɔ nka n ka cɛ n ko satiri de adamadenya la ni nisɔndiya ko nana mɔgɔninfin n'i m'a kɛ dɔrɔn i bɛ sa de quoi wala i bɛ bana i bɛ bana i ka minɛn kɛ ou bien a voyagera de wa ou bien jumɛn i b'a dɔn ne tɛ fɛ ka bizuko kuma mɛn i da la quoi. ee eh, i ko cogo di. a kiribiti cɛ ne m'o faamu dɛ. non ne bolo wa bizu ye min ye ne y'a sɔrɔ o mɔgɔ de tɛ quoi ne bɛ se k'a faamu cogo di. ne n ba cɛ e ni ne b'an ka love duman ban nin bɛɛ la ne bɛ efɔri min kɛ nin ko la. ne ye mɔgɔ joli jogin nin ko la yan non a man ca ne ye tɔni jumɛn na n ka laja la yan ni n ka lepɛri ne ninnu bɛ tɔɲɔ yan alo don ta ma kɛ ne kana i ka lajaw kati denni fɛ e ko bɔ ma n'i tɛ denni fɛ ne yɛrɛ t'i fɛ ne ye min fɔ a dogori e la mɛ n'a fɔra ko bizu bɛ tila ka la minɛ cɛkɔrɔba nantan kolon a ta kɔ a ta ɲɛ ka i ban ne na ka tugu o nɔfɛ cɛkɔrɔba jumɛn cɛmɔgɔ kɛ kamanagan ko de don waati mɔgɔ wa ne taara e ye mɔgɔ min yɛrɛ sera a sa dingɛ da la ka ban i ka nin fɛn in don daminɛ tuguni mm, eh. eh, fɛn ka di denmisɛnnin ye o ka di maakɔrɔba ah, o bɛ maakɔrɔba senna teliya koyi a bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ mɔgɔ ɲɛ mhm. ne yɛrɛkun mago b'i la o eh, o ye ko duman ye ah, ne kɔnɔnafili dɔɔnin de bɛ ne na n ah, tulo b'i la i terikɛ ka ko mhm. dugu bɛɛ da b'a la eh, i denmisɛnnin teri ɲɛnamaya bɛ ten de o bamananw ko ko maa bɛ i yaalaɲɔgɔn sɔn bɛɛ ta ko fo n'a kɛra cɛɲa ye mhm. bɛɛ dun ka danaya b'i kan dugu in kɔnɔ yan mhm. nka tɔgɔ duman kisɛ kelen a tɛ terikɛ in na ah, n'a sɔrɔ i ye dɔ fɔ i tɛ dɔ wɛrɛ far'o kan n tɛ ko ye dɛ i tɛ muso furulen to i tɛ muso gana to i tɛ denmisɛnnin to a t'a la a ɲɛnawoloma bilen n kumana a fɛ nin bana juguba ye dɛ a yɛrɛ bɛna an bɛna muso ɲini a ye han dɔ sɔrɔla tabarikala bonya min bɛ n kan ah. dugu in bɛɛ ka bonya bɛ n kan dugu in bɛɛ ka karama bɛ n kan ka n lagosi tile kelen de don nka ni ala sɔnna a ma a ka kɛ pewu a bɛna changer sabu n yɛrɛ kumara a fɛ a ma mɛn a ko musoko la. n'o tɛ n'i taara sugu taga la mhm. fo mɔgɔw b'u tɛgɛ ɲɛsin i ma k'a terikɛ muso in tɛ nin yan a terikɛ muso in tɛ nin yan dɔw b'u yɛrɛ ɲininka ah ɛseke nin muso in b'a dɔn k'a cɛ yɛrɛ fana bɛ sɔn in na ɛseke a b'a dɔn ko sɔn in dɔ b'a cɛ la mhm, ayi eh, k'u k'u hakili latigɛ o la ayi ne kɔni dalen don i la eh, ɲɛnamaya kɔni mm. bari i b'i bila an sasiw kɔnɔ cɛ i sara i saden ka na ɲamɔgɔden bɛna i bila mɔgɔw ka sasi kɔnɔ cɛ nin kɛra dara ye dɛ ne ba cɛ cɛ brɛ hakilina jumɛn yɛrɛ bɛ la nin ko la cɛ ne ma ne ma foyi faamu nin na brɛ kirimu hakilina jumɛn na ne cɛ cɛkɔrɔba ka an ka minɛ minɛ k'an b'an sigi k'o lajɛ a vie kirimu n ka cɛ jɛnatigɛ ye fɛn de ko ye avenir ko de ye ko ye dennin ɲɛ b'a ka avenir de la ye a taara yen de eh, ala avenir jumɛn bɛ cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba avenir jumɛn b'a la e bolo muso ta ye mun ye muso ta ye furu de ye kirimu an ka kuma kɛ sa e bɛ ka kuma ne de fɛ wali i bɛ ka kuma karisa de fɛ de nantankolon tɛ se ka muso ladon dɛ nantankolon foyi tɛ se ka muso ladon wa ni sɛbɛ ni n ka cɛ ni sɛbɛkɛlaw nɔ b'a minɛ o kɔni o to yen pewu o ma kɔrɔbɔ yɛrɛ ahan wala mɛ tiɲɛ yɛrɛ la kiribiti ne tɛ fɛ an ka e cɛ i b'a dɔn quoi ni sansi yɛrɛ man di ne ye quoi ne tɛ fɛ ka n da don mɔgɔ dɔw da la sinɔn ne n ba cɛ hali mɔgɔ min tɛ cɔ mɔgɔ tɔbula i b'a dɔn tɔmɔgɔ kabila wolonfila nafolo bɛ ne fa kun a t'u kunna n t'a dɔn a bolomadalen n t'a dɔn a bolomadalen bɛ fɛn maso nin kɔnɔ yan mɛ ni n ba cɛ n bɛna min kala ne yɛrɛ b'a dɔn quoi ni ala cɛ cogo min na an kana an sigi de quoi an ka taa kɛ biya ye ban wala bilɛ bɛrɛ an ka wuli an ka taa kɛ kɛlɛ aw jɔn kɛlɛ aw jɔn an ye kɛ ayi ne kɔni tɛ o ne kɔni tɛ o nin ko in na walayi bilayi a ye taa cɛmɔgɔ a ye taa ba cɛmɔgɔ nɔfɛ n'a m'aw ku tigɛ a ka tigɛ na a ye taa est ce que a b'a ɲɛdɔn k'an ku tigɛ wa ee k'an ka minɛn minɛ la k'i bɛ tila k'an ku tigɛ wala hali mɔgɔ hali mɔgɔ min tɛ aw ye o tɛ se ka ba cɛmɔgɔ kɛlɛ dugu in kɔnɔ yan cɛ a ɲɛ dogolen don aw la dɛ n kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'a bɛ taa i taa ne sen t'a la n sen tɛ don nin manamana ko la bɛrɛ o tɔla e tɛ gɛrɛ na gɛrɛ da yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ taa n ka ci la yɛrɛ est ce que a bɛ k'a faamu cɛ b'a dɔn kiri bɛ di yan cɛ est ce que e ɲɛngoya tɛ bɛrɛ na mɔgɔ b'o kuma yɛrɛ fɔ o tɔla a ye taa an ka kow kɛ cogo nin na mɛ ne bɛ min f'i ye wa j'espère que ko kɛra ta ka ban dɔrɔn i b'a dɔn muso ka ca quoi o de kuma lankolon dasa cɛ an kana nin ko bila dasa wuli bani an ka taga e ka wuli sa an ka taa bani mɛ cɛ cɛ ye kuma min fɔ nin tɛ jugu kuma yɛrɛ a bɛ ka bonikɛ kan min fɔ nin nafolo tɛ se ka bonikɛ da furakɛ yɛrɛ ne ye n fa cɛ muso ka ca a ka ne jɛnna nin kɔ ne bɛ dɔ wɛrɛ ɲini quoi n fana bɛna fɛn dɔ fana f'i ye muso muso ko ni fugara fana tɛ taa dɛ cɛ i fana sa e ah, cɛ dɔgɔ an b'o cɛ kelen fɔ dɛ ni n ba cɛ ni muso ka d'i ye i b'i ja gɛlɛya ko kiri bi to to ye ne ka muso de i bɛ taa de ne de bɛ n ku de e de b'i ku dɔn wa aa bɔn a banna i bɔ i kana nin sansi n'o ca ka ɲi kana nin sansi ninnu fɔ n ye quoi non i bɛ mɔgɔ i bɛ mɔgɔ labila nɛri ka turu quoi ne ne ko n tɛ min fɛ dɔrɔn n t'o de fɛ quoi wari bɛ se ka kɛ mɔgɔ kun i ka tɔɲɔgɔn o dangadenya de ye o komi te ma san fɔlɔ an tɛ tila ka te wuli an ka premier duman duman kelen wuli k'o d'i ma i ka ubɛ sansi don kiri biti ɛjɛ a ye cɛmɔgɔ t'o ye fɔ dɔ ka fɔ nka ne jɛɲɔgɔn n bɛna kuma a fɛ n kumana a fɛ dɛ nka n bɛna kuma a fɛ tuguni caman fa ye

sani i fana tɔgɔ ka tiɲɛ a dun dara n'a man jugu a kɛra i sɔn de ka jugu n'o tɛ ne kɔni dalen b'i la n b'a dɔn kɔni i tɛna a ladege yɔrɔ baasi foyi t'a la ayiwa ne bɛ na baasi t'a la An tɛ vieux père. Mun kɛra? Han? Mun kɛra? Ɔ ko mun kɛra ne bɛ k'i fo de sa. E bɛ ne fo mun na? Ne bɛ ɲɛ sira la. Ee cɛ vieux père cɛ dusu ka bon fana man ɲi sa. I bɛ min nɔfɛ fɔ. E bɛ min nɔfɛ k'o fɔ ne ye. E bila sansi la sa mi ɲɔgɔn ye sa ou bien? N jeni. Ee. N t'i ka molobaliya la i y'a mɛn wa? Ne t'i ka molobaliya la dɛ. i ni mɔgɔ min bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i kan k'o tigi ɲini k'o dɔn. bataramɔgɔ ne mɔgɔ de b'i la sa. ɔ mun a ɲɛfɔ. non bataramɔgɔ ye ko dɔ kɛ o ma bɛɛ ma i b'a dɔn ne ka bonyaba de b'i ka sigi in na walayi hali ne t'a fɛ mɔgɔ k'i tɔgɔ jugu fɔ san pɛrɛ mɛ n'a fɔra wa bataramɔgɔ e ma se k'i kokɛɲɔgɔn foyi dɔn dugu la cɛ fo ne ka mɔkisɛ nin ka t'i tulo la k'o ta cɛ i fana. cɛ vieux bɛɛ si wala yɔrɔ ma sa han ne tɛ miiri k'a fɔ yɛrɛ i ye n fa filɛ yan dɔrɔn ne tɛ sɔn fɛn ma diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn ne cɛɲɔgɔn ka ne ta ta ni n ba cɛ i b'a ta dɔrɔn o b'a sɔrɔ n y'i ta de mɛ i ye n ta ta a balala n na dɛ ɛɛ i bɛ cɛ min ta ta i bɛ se ka jɔ cɛba- cɛbakɔrɔ min kɔrɔ o cɛbakɔrɔ tɛ nin ye a ɲini k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ i y'a mɛn wa heyi npogotigi bɛna n'a nana dugu kɔnɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ n'a ka kan

Kɔri baasi t'i la cɛ terikɛ i yɛrɛ dun n ka cɛ cɛ n ɲɛ b'i n tulo b'i kibaru la dɛ cogo jumɛn cɛ hali sugu taga siraw i bɛ k'a buruja fan bɛɛ fɛ n ka dennin ko in o de o de o kun ka sira bɛ ma kuwa an ka tiɲɛ yɛrɛ la i ka somakɛ ka nin fɛn kelen ayi a tɛ fɔ ko fila o n ka cɛ a y'a fɔ cogo min na a ka dimi n'o ye lamu don ɛɛ eh, den nin wa oh. eh, an bɔra y'a salo eh, y'a salo an ye pejugu kɛ denmuso ɲɔna an ye pejugu kɛ k'an tilala ko bɛɛ la kaban n terikɛ hmm. taa dɔɔni dɔɔni ee n kɔni n bɛna min f'i ye mhm. i da o la i ka tigɛ o la mhm. ɛɛ dugu muso bɛɛ baara sɔrɔ mm. a bɛɛ baara sɔrɔ mm, mm. n tɛ muso foyi to tuguni ah. fɛn fɛn ni diyara n ye n bi hakili to dabara yan fana n'o de f'i ye i tɛ muso to yen cɛ an jɛra ka wara min faga i tɛn'o golo bili i yɛrɛ kan k'i bɛ ne lasiran n'o ye kɔni ɛɛ lasiranni ko tɛ koyi muso lasiranni ko tɛ koyi hmm. i b'i jɔ fɔlɔ ne sera i ta ma tuma min na n'i bɔra a kalama e jɔ n ka n ta in ɲɛfɔ sinɔn aa n terikɛ yɛrɛ i bɛ k'a salo ayi n ko hmm. n tilala de an ka mali di n tɛna fura i ka nin na sa ayi ayi ayi ayi jigi ye muso dakabanaw ye kongo ni diaba n bɛ min kɔni f'i ye taa dɔɔni dɔɔni ayi ne ko n t'a f'i ye funan ka jan e funan ka jan a ka jan kɛ taa dɔɔni dɔɔni y'a mɛn wa ɛ munna e ka taa dɔɔni dɔɔni n terikɛ ni an ta diyara ka sewa ka timiya an bɛ bɔ n'a ye ayi ne kɔni bɛ bɔ n'a ye o ɛɛ ni somakɛ ka nin ɲɛna ɛɛ nansarakan fɔlaw bɛ min fɔ ko Eh, o entreprise wa o entreprise ye ah, entreprise nin entreprise de ye n'an taara ni ne ye duguba kɔnɔ waritigi musow muso dagabanaw muso sananjanw a jukunanbaw kɔmɛrisanbaw minnu bɛ butigibaw kɔnɔ a susu o susu waa bi naani waa bi duuru o bɛ sɔrɔ cɛ n ka cɛ n yɛrɛ hakili ma yɔrɔnin o n hakili ma yɔrɔnin

n'olu ye kɔni awɔ nka n bɛ min f'i ye nin y'an donnen da la ayi siga kun t'o la o an ka fɛn ka kɛ fɛn ye ka kɛ baana ye muso minnu ko k'u t'i fɛ o minnu ko k'u b'i fɛ o ka tila ka na dugu in na ka n'i yanba tuguni ni nafolo mugu ye o waati de ɛɛ n bɛna min f'i ye hakilina dɔ tun bɛ ne na an tɛ taa cɛ fɛ a ka dɔ wɛrɛ dilan ka d'an ma ɔ ayi an ne tun b'a fɛ ka min fɔ n'an y'o minɛ sisan n'a sɔnna ka filanan dilan awɔ bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ta ye. n bɛ min f'i ye n'an taara o tɛ sɔrɔ soma tɛ fɛn ɲuman dilan siɲɛ fila. ee a ko ko ba n ka an ye ba de d'a ma. hali n'an taara ni misi ye a ye nin di de ko k'a a sifilɛ sifilɛ ye nege ye walahi. a ko ni a ka di. n'an taara. ko denni n bɛna min f'i la denni. a farikolo magaya ta y'a dan ye farikolo ka magan n'i y'i bolo da farikolo la a bɛ taa fo kolo hali kolo bɛrɛ t'a wa n'a a tusiri farikolo la fo n'i kun bɛ yɛrɛ ne cɛ i tɛ min kalama fɛn min ka ɲi denmisɛnnin ma o bɛ cɛkɔrɔba si janya de n ka cɛ ee a to n ta in na n bɛna min f'i ye e ka n kɔnɔ n ka taa teminɛnw ta fɔlɔ ka na an ka tila ka sigi wara a ko k'an ka mali diyara kongo ni diyaba an jigi ye mali den kongo ni diyaba o la ye salo eh, ala eh, nin tɛ n yɛrɛ nɛgɛntɔ ye ka n coron n yɛrɛ sigilen ɲɛ na ko ka taa ko an k'a kɛ fila ye ni ne tun ma nin kɛ lamuni ye fo n k'a kɛ kan tigɛ bolokomurunin de walahi e tɛ ne ka bonya tiɲɛ dugu in kɔnɔ dugu kɔnɔ mɔgɔw cɛman n'a musoman denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ tigɛlen don e la e bɛna ne k'i ɲɔgɔn ye ko an ka taa ko k'a kɛ fila ye ko bɛɛ ka baara kɛ n'i ta ye o tɛ n ta tiɲɛtɔ ye hali muso bɔra ka kangari da ye sisan n ka fara e kan walayi n tɛ fara e kan an bɛ jɛ e ta in de la k'a folokoto ɲɔgɔn fɛ n'a ko kɔlɔlɔ wulila a bɛ fɔ k'i kelen n tɔgɔ tɛna y'a la